Fáilte go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar mheasúnú agus atá ag díriú ar mhúinteoirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim i mbunscoileanna. Tugann na léargais seo taighde san áireamh chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim agus an comhairle a chuireann cigirí ar fáil chun feabhsú a chur chun cinn. In Aistear, mínítear measúnú mar an próiseas leanúnach chun eolas a bhailiú, doiciméadú agus machnamh chun portráidí saibhre de na páistí mar fhoghlaimeoirí a fhorbairt. Tá macalla anseo ó na teachtaireachtaí lárnacha sa Churaclam Athbhreithnithe Bhunscoile 1999, a chuireann i gcuimhne dúinn go mbaineann measúnú le pictiúr a thógáil le himeacht ama de dhul chun cinn agus, nó gaiscí an pháiste ar fud an churaclaim. Sa phictiúr seo, múnlaítear eolas ar conas mar a bhíonn an páiste ag foghlaim, an próiseas foghlama, chomh maith le cad a fhoghlaimítear nó na torthaí foghlama. Bhí páipéar taighde Elizabeth Dunphy, Supporting Early Learning and Development through Formative Assessment mar bhonn eolais ag forbairt Aistear. agus cuireann sé sintéis luachmhar idir eolas lárnach agus treoir phraicticiúil ar fáil maidir le measúnú i gcomhthéacs na luathbhlianta. In Aistear, an Curaclam Athbhreithnithe Bhunscoile agus an Curaclam Teanga Bhunscoile a thugadh isteach le déanaí, bunaítear coincheap an pháiste mar fhoghlaimeoir muiníneach agus ábalta. Leagtar an bhéim ar an ngá atá le cur chuige bunaithe ar láidreacht i leith mheasúnaithe, a chuimseoidh réimse leathan gaiscí na bpáistí, meon foghlama, scileanna, eolas agus tuiscint. Ba léir gur tharla na cleachtais mheasúnaithe ab éifeachtaí sa chomhthéacs luathbhlianta nuair a bailíodh eolas ar shuim na bpáistí in ábhair éagsúla a bhí ag teacht chun solais. Bailíodh straitéisí smaoinimh agus foghlama agus baineadh leas éifeachtach astu chun cur le heolas ar an teagasc agus chun fhoghlaim an pháiste a chur chun cinn. Aithnítear go mbaineann tábhacht chriticiúil leis an bhfoghlaim a bheith le feiceáil go soiléir ag an bpáiste i gcomhthéacs na luathbhlianta. Is mór an chabhair í chun meon dearfach foghlama agus scileanna a bhrú ar aghaidh má bhíonn na páistí páirteach i gcomhráití measúnaithe maidir lena mbíonn foghlamtha acu agus na straitéisí a bhí in úsáid acu. Is léir ó chigireachtaí i gcomhthéacsanna luathbhlianta gurbh iad na cuir chuige measúnaithe is fearr a thacaíonn le teagasc agus foghlaim ná iad siúd a bheireann ar na rudaí is tábhachtaí i dturas foghlama na bpáistí agus ina n-aithnítear a dtréithe pearsanta agus ina dtugtar aird ar thábhacht a gcaidreamh le daoine eile mar chuid den bhfoghlaim ag an am chéanna. Aithnítear ócáidí foghlama criticiúla do na páistí agus baintear leas as an eolas chun an fhoghlaim agus meon an pháiste ina leith féin mar fhoghlaimeoir a leathnú amach. Ní hionann na hócáidí foghlama criticiúla úd do gach aon pháiste. Féachaimis anois ar úsáid an chreat chigireachta luathbhlianta mar acmhainn chun tacú le machnamh ar chleachtais mheasúnaithe i gcomhthéacs ranganna naíonán i mbunscoileanna na hÉireann. Mar bhonn faoin chreat chigireacht luathbhlianta tá Aistear, an Creat Curaclaim Luath-Óige a d'fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, CNCM i 2009 agus Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas Luath-Óige i 2006 leis an Ionad um Fhorbairt na Luath-Óige ar son na Roinne Oideachais. Díríonn an dá chreat úd ar oideachas ardchaighdeáin a sholáthar do pháistí idir a náid go dtí sé bhliana d'aois. Sa Chreat Chigireachta Luathbhlianta tá ceithre réimse gaolmhara agus líon áirithe torthaí ag baint le gach ceann díobh. Féachann Réimse 2 ar cháilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt na bpáistí. Clúdaítear ocht gcinn de thorthaí áirithe a chuimsíonn gnéithe soláthair mar shúgradh, idirghníomhaíocht, pleanáil timpeallachta agus measúnú. Laistigh de gach toradh tá líon comharthaí don chleachtas a léiríonn samplaí den chleachtas is fearr. Díríonn toradh 5 i Mír 2 den Chreat ar Mheasúnú agus léireoidh an chéad sleamhnán eile comharthaí don chleachtas a léiríonn an soláthar is fearr. Sna comharthaí don chleachtas ar an sleamhnán tá pointí úsáideacha a spreagann smaointí agus muid ag machnamh ar chleachtas mheasúnaithe i gcomhthéacs luath-oideachais. Dírítear ar an tábhacht a bhaineann le measúnú leanúnach ar an méid is féidir le páistí a dhéanamh, a rá agus a chruthú d'fhonn pictiúr saibhir d'fhoghlaim na bpáistí a dhéanamh. Leagann siad béim ar an ngá radharc iomlánaíoch a ghabháil ar fhoghlaim na bpáistí agus ar an ngá a aithint a bhfuil ar chumas na bpáistí a dhéanamh go neamhspleách agus le tacaíocht. Dírítear aird ar an dtábhacht a bhaineann leis an ngaol idir pleanáil, measúnú agus múineadh. Leagtar béim ar mheasúnú mar chuid riachtanach leanúnach den bpróiseas teagasc agus foghlama i gcomhthéacs an oideachais luath-óige. Cabhraíonn machnamh ar eolas agus eispéiris measúnaithe le múinteoirí pleanáil a dhéanamh le haghaidh eispéiris foghlama a oireann d'fhorbairt na bpáistí agus atá lán de bhrí. Tá sé ríthábhachtach eolas measúnaithe a úsáid chun aiseolas a thabhairt do pháistí agus an fhoghlaim a leathnú. Aithnítear freisin gur ghné shuntasach den chleachtas is fearr sa gcomhthéacs luath-óige é plé le tuismitheoirí chun eolas ar an bpáiste a bhailiú is a roinnt lena chéile. Díríonn Mír 3 den Chreat ar cháilíocht eispéiris agus gaiscí foghlama na bpáistí. Go háirithe i dtoradh 13 sa mhír seo tugtar suntas don leas atá le baint as leanaí a bheith plé go gníomhach leis an bpróiseas measúnaithe. Acmhainn an-úsáideach is é an Treoir Cleachtais Aistear Síolta a d'fhoilsigh an CNCM nó an NCCA i 2015 chun tacú le feabhas a chur ar cháilíocht an oideachais luath-óige. Gheofar sé cinn de mhíreanna scoite ar a dtugtar crainn cleachtais agus baineann mír amháin, Pleanáil agus Measúnú, go mór le hábhar anseo. Feicfimid anois ar réimse cuspóirí agus cur chuige measúnaithe. Tá dhá dhoiciméad lárnacha a thugann tacaíocht luachmhar maidir le cleachtais mheasúnaithe anseo, na Treoracha CNCM, nó NCCA, Measúnú sa Churaclam Bunscoile agus na Treoracha Dea-Chleachtais a tháinig le hAistear, Tacú le Foghlaim agus Forbairt trí Mheasúnú. Léirítear conas is féidir eolas measúnaithe a bhailiú trí réimse leathan cur chuige. Léirítear chomh maith conas eolas measúnaithe a úsáid ionas go mbeidh an foghlaim níos taitneamhaí do na páistí agus go spreagfar iad chun foghlama. Is léir ón gcontanam de chur chuige i leith measúnaithe, measúnú a thaispeántar anseo ó threoirlínte Aistear ar Mheasúnú, go bhfuil sé tábhachtach cothromaíocht chuí a choimeád idir chur chuige measúnaithe faoi stiúir an pháiste agus faoi stiúir an duine fásta, agus iadsan lonnaithe go daingean i gcomhthéacs luathfhoghlama atá lán de bhrí agus fírinneach. Ina measc beidh comhráite ó nóiméad go nóiméad, breathnóireachtaí, ceisteanna agus éisteacht leis na páistí mar aon le hathbhreithniú rialta ar shamplaí saothair na bpáistí a bhailítear thar ama. Cleachtas measúnaithe fíoréifeachtach is é leas a bhaint go hinniúil as ceisteanna oscailte agus leideanna chun páistí a chur ag machnamh is chun an fhoghlaim a chur chun cinn. B'fhéidir go bhfuil an ráiteas seo cloiste agat roimhe seo, Cuireann idirghníomhaíochtaí forbairt chun cinn. Is é an breathnóireacht an cur chuige measúnaithe is minice a thuairiscíonn múinteoirí i gcomhthéacsanna naíonán agus luathbhlianta. Ciallaíonn sé seo uaireanta go mbíonn múinteoirí ag faire amach do thorthaí áirithe foghlama agus uaireanta eile aithnítear na torthaí teagmhasacha mar a tharlaíonn. Tugtar faoi deara agus aithnítear an chruthaitheacht idir smaointe agus gníomhartha an pháiste le linn súgartha agus idirghníomhú le daoine eile. Baineann an breathnú leis na cluasa chomh maith leis na súile mar ní mór éisteacht lena bhfuil á rá nó nach bhfuil á rá ag páistí chun a chinntiú cá bhfuil siad ina bhfoghlaim agus cá dteastaíonn uathu dul anois. Is mór an cúnamh é roinnt breathnuithe agus comhráití a thaifeadadh, chun an fhoghlaim a cheiliúradh leis an bpáiste nó mar fhoinse doiciméada oideolaíoch a thacaíonn leis an machnamh proifisiúnta agus leis na céad céimeanna eile sa teagasc agus san fhoghlaim a phleanáil. D'fhéadfaí grianghraif a thógáil, nótaí a scríobh faoi eachtra bheag, nó teimpléad breathnaithe ó shraith uirlisí Aistear nó ó threoir chleachtais Síolta a líonadh. Ní mór a chur san áireamh nár chóir an bhéim a leagan ar charn mór sonraí a bhailiú. Ná déan taifead ach ar an méid a bhaineann le hábhar i gcás gach páiste chun leas a bhaint as ar son foghlama sa ghearrthéarma nó sa bhfadtéarma. Cuimhnimis ar an idirdhealú atá idir measúnú ar an bhfoghlaim agus measúnú chun foghlama agus na cúiseanna atá mar bhunus don chleachtas measúnaithe. Measúnú ar an bhfoghlaim atá ann nuair a bhailíonn agus a taifeadann múinteoirí eolas suimitheach ó am go chéile ar an méid atá bainte amach ag an bpáiste chun é sin a phlé leis an bpáiste, a thuismitheoirí agus múinteoirí eile. Sa Curaclam Teanga Bunscoile 2019 tá líon acmhainní ar líne a thacaíonn le monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar ghaiscí foghlama na bpáistí. Measúnú chun foghlama atá ann nuair a bhailíonn agus úsáideann múinteoirí eolas ar fhoghlaim na bpáistí ar bhonn leanúnach, chun é a úsáid mar bhonn eolais don teagasc agus don fhoghlaim. Dírítear ar aiseolas a thabhairt do pháistí le linn idirghníomhaíochtaí nó an timpeallacht a oiriúnú chun gur féidir leo suim éigin a thagann chun cinn a fhorbairt. I dtuairiscí cigireachta, Táthar den tuairim gur cleachtas an-éifeachtach é ligean do pháistí óga leas a bhaint as an aiseolas múnlaitheach chun dul ag machnamh ar a bhfoghlaim féin nó chun ábhar foghlama a cheangal le chéile. Tá an-chuid taighde agus scríbhinn déanta ag Margaret Carr ón Nua-Shéalainn ar mheasúnú i gcomhthéacs luathbhlianta. Leagann Margaret béim ar thábhacht an mheasúnaithe mar bhealach a ligeann do pháistí a bhféiniúlacht féin a thógáil agus tuiscint orthu féin mar fhoghlaimeoirí a fhorbairt. Sa chéad sleamhnán eile, a bhaineann le súgradh, rachaimid níos doimhne i gcoincheap an mheasúnaithe i gcomhthéacs fírinneacha lán de bhrí d'fhoghlaimeoirí óga. Foghlaimíonn páistí le linn súgradh agus trí bheith ag súgradh. Tugann sé comhthéacs fírinneach, lán de bhrí, saibhir dóibh, ní hamháin don bhfoghlaim ach don mheasúnú freisin. Bíonn an-chuid le foghlaim faoi pháistí, a dtuiscint agus a smaointe trí bheith ag súgradh leo is ag faireadh orthu le linn súgartha. Déanann siad roghanna maidir leis an súgradh agus úsáideann siad achmhainní go cruthaitheach solúbtha. Tagann spéiseanna agus na bealaí a smaoiníonn páistí chun cinn tríd an súgradh, a thosaíonn an súgradh a thosaíonn siad, a eagraíonn siad, a leathnaíonn siad nó a thréigeann siad. Trí shúgradh léiríonn páistí samhlaíocht, claonta foghlama agus an cumas atá ag fás iontu chun iad féin a rialú agus plé le daoine eile. Go han-mhinic, úsáideann siad a gcuid eolais, scileanna agus tuiscint ar an domhain atá thart orthu trí shúgradh. Nuair a bhíonn an múinteoir ag breathnú ar leanaí le linn imeachtaí súgartha agus ag idirghníomhú leo, cuidíonn sé leis nó léi eolas a bhailiú agus tuiscint a fháil ar na páistí, a bhfoghlaim, a bhféiniúlacht agus a n-ullmhacht do na chéad chéimeanna eile dá dturas foghlama. Tugann sé deiseanna eolas a bhailiú agus breithiúnas a dhéanamh ar conas a thuigeann páistí teanga, coincheapa luath mhatamaitice, agus scileanna in iliomad comhthéacsanna lán de bhrí agus conas a úsáideann na páistí na nithe seo. Léiríonn an súgradh an bhrí atá in intinn an pháiste agus nochtann cúrsaí machnaimh a bhíonn faoi cheilt uaireanta. Slí chun eolas luachmhar a fháil ar ábhair spéise na bpáistí ag teacht chun eolais is ea dul ag lorg patrún san súgradh atá acu. Féadfar an t-eolas a úsaid chun foghlaim a phleanáil is a bhrú ar aghaidh de réir spéise, láidreachtaí agus riachtanas. Nuair a thugann cigirí cleachtas atá an-éifeachtach faoi dheara, bíonn comhthéacsanna súgradh in úsaid chun smaointeoireacht agus plé na bpáistí maidir leis an bhfoghlaim a éascú, rud a chuireann ar a gcumas féinmheasú lán de bhrí a dhéanamh. B'fhéidir go mbeidh na ceisteanna ar an sleamhnán seo úsáideach do mhúinteoirí agus iad ag machnamh ar fhoghlaim na leanaí a mheasúnú trí súgradh. Tá tacaíocht ar fáil chun foghlaim agus forbairt luachmhar le linn súgartha agus trí súgradh a aithint trí mhórán de na hacmhainní atá aitheanta sa Seimineár Gréasáin seo a úsáid. Caibidil úsáideach atá dírithe ar mheasúnú agus súgradh i leabhar le Elizabeth Wood dar teideal 'Play, Learning and the Early Childhood Curriculum' is ea an caibidil 'Understanding the Complexities of Play'. Nuair a bhíonn cleachtas measúnaithe ar an gcaighdeán is éifeachtaí, bítear ag baint úsáide as na ceithre mhodh seo a leanas mar chur chuige bunaithe ar láidreacht. CPDC. Cur síos ar an bhfoghlaim, plé maidir leis an bhfoghlaim, doiciméadú ar an bhfoghlaim agus cinneadh conas leas a bhaint as an eolas chun cur leis na chéad chéimeanna eile i dteagasc agus i bhfoghlaim. Níl sa doiciméadú ach gné amháin den phróiseas measúnaithe, agus is léir ó thorthaí cigireachta go léiríonn a leithéid den chleachtas is fearr féiniúlacht an pháiste agus turas an pháiste le himeacht aimsire. Baintear leas go háirithe as scéalta foghlama ina mbíonn páistí agus tuismitheoirí páirteach. Doiciméadú oideolaíoch iad a neartaíonn foghlaim an pháiste agus a cabhraíonn leis an tuiscint ar mheasúnú mar mhodh foghlama. Ar na samplaí de mhodhanna atá feicthe againn tá, nótaí scéalaíochta, cur síos gearr agus is féidir iad a chumadh leis an pháiste, scéalta ar nós scéalta fhoghlaimeora, taifid ar chomhráite, machnamh agus féinmheasúnú na bpáistí, grianghraif de pháistí ag súgradh, fiosrú, tógáil, tástáil, samplaí oibre ealaín, cruthú marcanna, tógáil, grianghraif de ábhair cruthaíoch déanta ag páistí agus súgradh bríomhar, taifid fuaime agus físean. Is maith le múinteoirí agus cleachtóirí áirithe luathbhlianta cabhair a fháil ón machnamh a bhreith isteach sa dara sraith ghníomhaíocht mheasúnaithe a léiritear ar an sleamhnán. Tabhair faoi deara, aithint, freagairt, taifeadadh agus athchuairt. Comhábhar ríthabhachtach is é baint na bpáistí agus daoine fásta tábhachta eile ina saol chun dul tríd an turas mheasúnaithe agus díreofar air sin sa chéad sleamhnán eile. Feicfimid anois ar conas mar is féidir le tuismitheoirí agus teaghlaigh a bheith páirteach le brí i dturas foghlama an pháistí trí pháirt a ghlacadh sa mheasúnú. Léiríonn torthaí cigireachta go bhfuil níos mó i gceist le tuismitheoirí a bheith rannpháirteach mar chomhpháirtithe ná eolas measúnaithe a bpáiste a roinnt leo ar bhonn rialta. Is é atá i gceist freisin ná dul i gcomhairle le tuismitheoirí agus éisteacht leis an dearcadh atá acu ar ábhair agus modhanna foghlama a bpáiste. Ullmhaíodh seimineár gréasáin ar leith mar chuid den tsraith seo chun tacú le tuismitheoirí tuiscint níos fearr a fháil ar mheasúnú agus a ról féin maidir leis seo chun tacú leis an bpáiste. Ceangal criticiúil i bhfoghlaim an pháiste is é an trasnú ón réamhscoil go dtí an bhunscoil agus ní mór aird a thabhairt ar eolas a roinnt idir tuismitheoirí, an réamhscoil agus an bhunscoil chun tacú le foghlaim agus leas an pháiste. Ullmhaíodh sraith ar leith de sheimineáir ghréasáin ar an ábhar seo, teimpléad áisiúil chun eolas mheasúnaithe a roinnt idir réamhscoil agus bhunscoil is é Mo Scéal, atá ar fáil ar shuíomh idirlín an CNCM. Ó am go ham beidh gá le teagmháil le lucht proifisiúnta eile chun tacú le páistí a bhainfidh leas as breis tacaíochta, b'fhéidir i réimse mar theiripí urlabhra agus teanga agus teiripí shaothair. Próiseas uileghabhálach agus comhoibritheach is é chun pictiúr saibhir a chur le chéile d'fhoghlaim agus d'fhorbairt na bpáistí agus an t-eolas seo a úsáid chun cur lena bhfoghlaim agus lena bhforbairt amach anseo. Chun deireadh a chur leis an seimineár gréasáin seo, aithníodh dea-chleachtas maidir le measúnú i gcomhthéacsanna luathbhlianta trí na gréithe seo a leanas, an páiste i lár an chúraim agus gníomhaireacht an fhoghlaimeora a aithint sa phróiseas measúnaithe. Is é coincheap an pháiste atá mar bhonn faoi mheasúnú ná duine ábalta muiníneach, nádúr iomlánaíoch na foghlama a aithint, bunaithe ar láidreacht, ar siúl i gcónaí, baint le modhanna éagsúla cuir chuige, comhthéacsanna fírinneacha agus lán de bhrí, súgradh agus foghlaim trí shúgradh chomhoibritheach, agus teagasc eolasach agus an fhoghlaim atá á chur ar aghaidh. Seo liosta de achmhainní a bheadh úsáideach duit dar linn mar fhoinsí eolas duitse de réir mar a fhorbraíonn tú cleachtas mheasúnaithe. Tugann sé sin an seimineár gréasáin seo chun críche, agus is mian linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht liom. Bain úsáid as an seoladh ríomhphoist thíos le do thoil chun do cheisteanna nó do thuairimí a sheoladh chugainn ar insights underscore info at education ponc gov ponc ie.